Dia dhaoibh ar fad agus tá fáilte romhaibh isteach chuig an gcéad chlár de chuid na sraithe seo maidir le ranganna oíche Gaelchultúr agus is mise Seán Ó Catháin, teagascóir anseo le Gaelchultúr. So hello everybody and you're all very welcome to the first programme in the series about Gaelchultúr's evening classes. My name is Seán Ó Catháin and I'm a teacher here with Gaelchultúr. Agus an sprioc atá leis na cláracha seo ná an pobal a chur ar an eolas faoinár ranganna oíche agus daoine a spreagadh leis an nGaeilge a fhoghlaim nó feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. So the aim of these programmes is just to inform you about our evening classes and to inspire you perhaps to learn the language or to improve upon your language skills. And um, Mura bhfuil an t-am agatsa anois féachaint ar an agallamh seo nó ar an seisiún eolais seo ar fad, beidh an físeán seo ar siúl ar ár leathanach Facebook, leathanach Facebook Ghaelchultúir, ar ballín beag. So, if it happens that you don't have the time to watch the full interview or information session, this video will be available on Gaelchultúr's Facebook page later on. Agus ar an dara dul síos, má cheapann tú go mbeadh spéis ag aon duine a bhfuil aithne agat air san fhíseán áirithe seo, déan é nó í a chlibeáil thíos sa bhosca thíos faoin bhfíseán seo, So, if you think that anyone you would know would be interested in this particular video, make sure to tag them just below this video here. And an tríú rud anseo ná, má tá aon cheist agat dhomsa, ná bíodh drogall ort iad a chur sa bhosca thíos freisin agus déanfaidh mise iarracht iad a fhreagairt ag deireadh an chláir So if you've any questions for myself, please don't hesitate to write them in the comments just below and I'll answer them at the very, very end of the programme. Okay, so, um, Maidir leis na ranganna oíche anseo le Gaelchultúr, cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach, an tríú lá de mhí Feabhra, agus beidh na ranganna ar fáil anseo i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach chomh maith. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain idir a seacht a chlog go dtí a naoi a chlog ar feadh deich seachtainí. So, the spring course will commence

ar labhairt na Gaeilge seachas ar an léamh ná ar an teanga scríofa so the emphasis in Gaelchultúr's classes is more so on the speaking of Irish rather than reading or writing per se agus cuirtear leibhéil ar fáil um, ag gach leibhéal cumais, mar shampla tá ranganna againn ag seacht leibhéal éagsúla le cinntiú go mbeidh an rang a bhfreastalóidh tusa air díreach ceart duitse. Okay, so in terms of um, The variety of classes, there are classes to suit all levels of ability, so we have classes at seven different levels and this ensures that the class you choose will suit your level of competency. Ok. Agus ó thaobh an ábhair de, tá ábhair den scoth againn anseo i nGaelchultúr agus tá pleananna ceachta cuimsitheacha

Um in terms of learning resources then, ó thaobh acmhainní luachmhara tacaíochta, tugtar leabhrán nótaí agus um bíonn fáil agat ar ábhar tacaíochta ar líne. So beidh fáil ar chúrsa ar líne sa tsraith Gaeilge gan Stró ar ranganna.com ar feadh míosa agus cuireann sé seo go mór mór le do chuid foghlama. So in terms of valuable, uh, valuable support resources, um, students are given a booklet of notes

Nicky, Tá ceist ag Nicky anseo agus a baineann sé le price na ranganna oíche anseo. So Nicky has a question here in relation to the price of the classes so tá price dhá chéad fiche euro ar na ranganna oíche anseo. Tá gach rud san áireamh sa phrice sin ach amháin má tá tú ag freastal ar chruinneas a haon. Cruinneas a haon, sin an rang is airde atá againn anseo i nGaelchultúr ach agus an rang áirithe sin beidh,

Anois, tá díreach, tá ceist díreach tagtha isteach anseo ó Valerie agus deir sí, nó cuireann sí an cheist, conas gur féidir liom clárú ar na ranganna oíche? Ok. Um, so, chun clárú do na ranganna oíche, um, Caithfidh tú clárú ar shuíomh Ghaelchultúir, so ar gaelchultur ponc com, cláraíonn tú ansin. Brú ar Ranganna Oíche Gaeilge Earrach 2020, ar thaobh na láimhe clé, ar an shuíomh gréasáin ansin, nó ar thaobh an Leathanach Baile agus feicfidh tú leibhéal na leibhéil ar fad gabh mo leithscéal agus na laethanta éagsúla ar a bhfuil na cúrsaí á reachtáil againn. Okay, go raibh maith agat as sin Valerie. Tá ceist eile tagtha isteach anseo ó Áine agus cuireann sí an cheist um, I did high level Irish for the leaving cert. What would be the most appropriate level for me? Um, agus an rud a mholfainn ansin Áine, what I would recommend Áine there would be to call into our education center on either the 28th, the 29th, or the 30th of January between 6 and 7 to have your Irish

Go raibh míle maith agat, Áine. Agus tá ceist díreach tagtha isteach anseo ó Orla freisin. Deir sí go bhfuil Gaeilge líofa aici ach ba mhaith léi barr feabhais a chur ar a cuid Gaeilge. An mbeadh cruinneas 1 oiriúnach di? Fan go bhfeicim anois. Bhuel, tá rang, tá rang chruinneas a haon dírithe orthu siúd a bhfuil Gaeilge labhartha an-an-mhaith acu ach nach bhfuil ró-eolach ar ghramadach na teanga. So dírítear ar bhunchoincheapa de chuid na gramadaí agus féachtar le scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta na rannpháirtithe a fhorbairt. So, baintear úsáid as ábhar dílis agus nuair a deirim sin an rud atá i gceist agam ná cineál ailt as irisí nó ailt nuachtáin mar shampla agus bíonn réimse leathan gníomhaíochtaí i gceist leis freisin. Tá sé an-an-oiriúnach dóibh siúd atá ag obair trí mheán na Gaeilge mar shampla, daoine atá ag obair sa státseirbhís mar shampla, nó múinteoirí ach go háirithe. So féadfaidh tú bualadh isteach anseo Orla ag an Ionad Oideachais atá againn anseo i nGaelchultúr ag deireadh na míosa seo le tuairim níos fearr a fháil ar an leibhéal is fearr duit féin. Okay, go raibh maith agat as sin Orla agus tá míle fáilte romhat Áine.

Ok, so coinnígí súil ar na meáin shóisialta anseo ar Facebook don eolas ar fad don tseachtain atá amach romhainn. So, I'll be back next week and I'll be interviewing a former student of ours to give you a taster of a learner's experience here at Gaelchultúr. So just keep an eye on our social media pages for all that information agus go raibh míle míle maith agaibh as súil a chaitheamh air seo ar fad agus beidh mé ag caint libh an tseachtain seo chugainn. So very, um.